now kodi chimene chinapangitsa kuti mafuta ayambe kusowa ndi chani uh, kodi ndi nkhani za forex zokha kapena palinso nkhani zina zokhudzana ndi human elements and uh, ndakhala ndikunena kunena kuti ndikhala ndikufotokoza kuti what is the involvement of um, uh, mai Colleen Zamba pa nkhani ya mafuta and uh, uh, plan imeneyo I think Lazarus Chakwera ana- anaganizira mofatsa bwinobwino ndi President Ruto president wakuchani waku Kenya and everything was seeming nicely and okay until awawa ano awa amene amazolowera za madobadoba ndikukamba a Colleen Zamba anayona kuti mm, iyi ikayenda mmene ikuyenera iyendere chonchi ife sitidyapo ife sitidyapo ndi imeneyoyo sitayilo siigwirayi ndiye anayambapo zawo zimene amapanga nthawi zonse tsopano zoti apeze njira so remember as I've been saying kuti president wapanga bwinobwino then he's putting up a committee committee mupange zakuti zakuti zakuti what the president is expecting because the president is not being in the meeting on a daily basis he's expecting kuti they are going to implement things that have already been agreed ndiyeno panjira apa panapezeka zonoti a Colleen Zamba abweretsamo nzeru zawo abweretsa nzeru zawo zinthu zija nkuzisokoneza so azisokoneza ndi mmene anapezeka zoti mafuta m'ma filling station ayamba kusokonekera afika ku port kumene kuja mafuta kuti atsike kunavuta koopsa kumene kujako kunavuta koopsa so chifukwa chonena kuti um, ndikamapanga live yangayi eh, i've changed my approach uh, ndikamapanga live ndimafuna zoti live ndikamapanga ndizipereka ma uh, ma evidence uh, chifukwa chokuti anthu amene amadya nawo uh, amafuna kuti aziphwekesa kwambiri ngati kuti uh, zimene akuyankhulazo ndikuyankhula ine sindikudziwa zimene ndikuta- ndikuyankhula but uh, as i said ndili ndi ma documents um, ndili ndi access ya anthu amene anali mukomitimo um, ndili ndi access ya zakumadobadobako including ma instructions ochoka kwa a Colleen Zamba through ma whatsapp calls uh, eh, through mu whatsapp conversation ma calls ndili ndi access ya zinthu zimenezozo and dzulo ndinayika chithunzi cha mm, timapassport mm, timene amayika tatilipilireni izi uh, tigulireni matikiti mupanga motani and you could see uh, i have access to all of that because uh, zimene zikuchitikazi uh, kuyambira ku nocmako um, ku ministry kwenikweni ya energy they were not happy with it kuti ah, bwana akonza zinthu bwinobwino inu ndiye zimene mutibwezeretsa mutiuza zoti tipange zosiyana ndi zimene anena abwanazi ndiye ziti izo moti kuli chipulikiti kumeneko kuli mpungwepungwe kumeneko ndi kunali kuyambana kumeneko eh, ena afuna kupanga zimene apresident akufuna wina akufuna zona kuti zake zilowe mthumba azipanga zake zimene akutana zimene akufuna anthu amene mumayandikira mayiwa kuti wiki inoyi asamayende okha akhale ndi munthu wapambali chifukwa uh, akhoza kupezeka zoti agwa ndi bp e, agwa ndithu ndi bp akhale pafupi ndithu kumuyandikira mzimayiyo chifukwa e, zimene taona ndi zoopsa thupi kuzizira ndithu kuti mm -mm. so naona kuti mm, izizi tisamazisunge tokha izizi amalawi azione kumalawi kuno munthu akamayankhula zinthu ngati zili zabodza amakhala zoti akuwonongera mbiri ndiye ngati munthu akuonongera mbiri umayenera upite ku khoti ukamusumire munthuyo kuti abendulo kuja ati mavuto afufu- amafuta ndimapanga ine awa ndi ndiuvu- ndiuyambitsa ndineyo andionongera mbiri e, nde mmapita kuti mukamusumire nde ine ndikufuna kuti apite ndithu kumenekoko because ndikamayankhula zikumaoneka ngati kuti ndizabodza koma pamene pa khotipo zikakhala pa court record pamenepo nkumene akaoneke zoti wabodza ndine kapena wabodza ndi uyo yo akamanamiza abwanawo ndiye chimene ndikufuna because ndikamayankhula kunoko chonchi muziyankhula zambirimbiri eh, koma ndikufuna kuti eh, a colleen zambawo ngati ineyo ndikunama zimene ndikuyankhulazi apite ku court akakapita ku court kuja ine ndikatulusa maumboni ya komanso izizi sikuti tisiya sitisiya izizi mpakana pokhapokha chilungamo chioneke ndipo chilungamo chikaoneka uh, a president ananena kuti anthu mukabweretsa evidence nchifake ndabweretsera dala evidence poyera we bring evidence and say bwana chakwera your excellency maumboni mumafuna aja ndi awa so mmene maumboni timanena aja kuti ndi awawa muchitapo chani so chonde ndithu mangani malamba awo anzawo a Colleen Zamba amene muli mumakhala nawo pafupi auzeni aziyenda ndi munthu pambali akhoza kugwa ndi bp chifukwa eh amalawi zimene ndaona ndi zoopsa kwambiri ndi zoopsa kwambiri Ah, ayayi za ku acb Ah, inu acb mwaona acb mlandu umene yayamba ndi kumaliza ndi utiwo anti-corruption bureau tinyamuke tipite kumeneko ali ndi control yake kumene alibe control Colleen Zamba ndi ku court alibe control chifukwa ndifuna kuti tipite pa neutral ground pa court tikatulutsire ena maumboni amenewo ndifotokoza ndikuonetsani mwatsatanetsatane